okay ndị be anyị udo dịrị unu ụtụtụ ọma na ehihie ọma abalị ọma ebe ọbụla unu si wee na-ene anyị ana m ewetara unu ekene n'ụtụtụ a from California onye unu na-anụ onu ya bụ Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu ọ bụrụ na ị mahụbụ onye m bụ mana ọ bụrụ na ị ma onye m bụ ọ bụrụ na ị na-eso anyị maka anyị na-enwe nzukọ kwa izu ụka on Saturdays bụ ndị Igbo ụmụnne m ndị Igbo bi na ebe dị iche iche anyị na-ewetara unu ozi maka azụmahịa anyị kwa ụbọchị satọde so tata ana m ewetara unu ana m akpọtara unu ofu n'ime anyị kwa na-apụtakwa na program ahụ anyị na-eme on satọde anyị sị ka anyị bịa ka m kpọtakene ya ka anyị bịa ka ọ kọwara anyị ị ma ụbọchị satọde ihe niile anyị na-eme bụ general tata anyị chọrọ ịma onye ọ bụ anyị chọrọ ịma ife gbasara ya na azụmahịa ọ na-eme ya mere m ji wee sị ka m kpọta ya ka ọ bịa tata bịa kọwara anyị onye ọ bụ ife ọ na-eme ife dubara ya na azụmahịa and ka o si na-agara ya ọ nya bụ ihe anyị ji wepụta isiokwu anyị nke taa ee ka m si wee kwuo afa m bụ Ifeọma Ifeanyị Ezeukwu ana m anụ di ya bụ enwe m ụmụ ọmalịcha ụmụaka ịtọ mụ na di m na ụmụ m bi na obodo oyibo na Amerịka abụ m a management professional amarọ m ka m ma-esi wee sụọ ya n'okwu Igbo ana m alụkwa n'ọlụ with State of California ma na-azụkwa ahịa igwe a n'akụkụ ka m wee na-enye ndụ aka nwanne m nwanyị afa ya bụ Doris o bi na Ireland ya na di ya na ọmarịcha ụmụ ya ọ bụ ife anyị na-akpọ stay at home mom mana ife stay at home a abụrọ by choice o si na enweghị ọlụ wee banye stay at home tata o wee bụ a successful proud successful digital business owner ya ọ na-azụ afịa igwe a nọ n'ime anyị chọrọ ikwu maka ya tata m ma-asị nekwa ya ebe a ezorọ m ya ezo akpọpụtara m ya so m ma-asị ka m kpọpụta nwanne anyị nwaanyị a bụ Doris ka ọ kọwakara na anyị kedu ka o si wee banye afịa igwe anụnwa ọ gịnị mere o ji wee banye ya kekwanụ ka o si wee maa maka ya mana ọ bụrụ na ị na-ene anyị biko m ma-achọ ka i je na the comment section ka ị gwa anyị onye ị bụ gwakwana anyị ebe i si wee na-ene anyị ka anyị wee nwee ike nye gị ekene maka oge gị nke i ji wee na-ene anyị kịta nwanne m nwaanyị Doris ngwanụ gwa anyị kedu onye ị bụ kedu ee eh, ife duba gị n'afịa kedu ka i si wee banye ya keekwa ka i si wee chọpụta maka afịa nụwa daalụ hinne nwanne m nwaanyị sister Ifeoma daalụnụ ụmụnne m ụtụtụ ọma ehihie ọma mgbede ọma na mpaghara ụwa niile ebe na-ekiri anyị ka ọ dịrị unu na mma ka nwanne m nwaanyị kwuru aha m wụ Doris Alụba Eke ọ mụa wụkwanụ onye nọ n'azụ ihu akwụkwọ Doris Mercy Grace awụkwa awụ m nwunye e- enwere m di enwere m ụmụaka atọ machara mma ana m azụkwana azụmahịa igwe a nwanne m nwaanyị jụrụ m ka ihe merenụ ka otu m si mata maka azụmahịa a. Hmm. ihe mere m ji mata azụmahịa a mgbe mbụ m na-arụbu ọrụ so m abịa na-achọpụta m na-arụ ọrụ a emechaa ego ewepụta ewetara na ọrụ a eterelere anyị ụmụaka anya ewere ha ewere ha ego ahụ were kwụọ ha di m na-arụ ọrụ ọ na-enwedo oge chacha and ebe ahụ ọ na-arụkwanụ mgbe mụ na ya na-ahụ m na-apụ apụ ka yanwa na-abata abata ya na-abata mụnwa na-apụ o wee mee na ọ na-ahụdo ụmụaka anya week niile agachaa ọ ga-ahụ ụmụ ya anya maka before ọ ga-apụ ọ ga-ama ụzọ pụọ mgbe ọ ga-abata ụmụaka ehiela ihe emegide m abịa sị yanwa yanwa wee kpọrọ m sị m na m nọrọgodo ọdụ na ihe anyị nọ na-eme dị na o nwedịghị isi because ụmụaka kwana ha na-acomplain onye bịa ya sị na nke a mere ya nke a mee ya akpọrọ ha ga ebe ahụ onye arịa nke taa ibe ya arịa ọzọ ihe a na-abịa na-enye ihe enye anyị nsogbu anyị abịa sị ka ihe e nwere ike ime ya sị m na ihe a ga-eme wụ na ọ ga-aka mma ka m nọrọgodu mgbe m mụzịrị nke osi- nke nke isisi m my last born mgbe m mụrụ ya mgbe m mụchara ya ekpocha a na-eme na a na-aga em, a na-aga maternity leave emechaa sị m na ka m werezi ohere a nọrọ na m nọrọ na-elekọ ụmụaka anya na ọ ga-aka mma than na akpọrọ ha na-aga ebe ahụ ihe ọbụla m nwetakwere were ya kwụọ ha na o nweghị isi so m abịa sị okay m nọrọzie n'ụlọ taa ka ihe ka otu etu anyị ga-esi anyị nwere ndị nne nọ n'ụlọ anyị nwere anyị nwere o- yanwa nwere ụmụnne ya mụnwa nwekwara ndị nke m anyị na-etinyere aka ka ofu onye na-enweta ka otu ọ ga-esi zuoro anyị emechie ihe niile o kwesịrị ka e mechie then abịa nyekwa ndị nọ n'ụlọ o nwedị ihe ndị nọ n'ụlọ anyị bịakwa chewa okay ọ wụrụ na mgbe anyị ga-aga ezumike nka ka otu anyị ga-esi nweta ihe anyị ga-eji ile onwe anyị nka ma ndị nwe anyị n'ofu akpa o nwe otu ofu akpa ga-esi zuoro anyị ofu ụbọchị m aga na nke oke enyi m nwaanyị abịa abịa sị m na m ga na m biko na m ga-etinyere ya aka lekọ lere ya ụmụ ya anya maka ya na na-aga ọ na-aga akwụkwọ na-arụkwa ọrụ di ya na-arụkwa ọrụ so ụbọchị ọ bịara ya sị m na m nwee ike na m tinyere ya aka ka m na-elekọrọ ya ụmụ ya ọ bịara n'ụlọ anyị na ya ekwucha anyị ekweta na ọ ga-adị otu ahụ na-amaghị na ihe ọzọ na-eche anyị n'ihu mgbe ahụ nwere otu ahụ si na-eme m m aga n'ụlọ ọgwụ mgbe e mechara chọpụta na ahụ adị m m asị ya na m abịa kọwa kpọọ ya kọwatachara ya sị ya lelee ihe merenụ na aga m emelikwa ihe a ya ma bịa lee ya sị m na m enyela onwe m nsogbu n'otu ọ dị na o kwere na ọ mụ ma bịara ga-elekọtara ya ụmụ ya but otu o si dị now na ọ ya ma ga-elezi m lee ndị nke m na nsogbu adị so ụbọchị anyị na mụ na ya kwuziri ka anyị na-akpọ ụmụaka gaa ebe ha gaa park ebe ha ga-aga gwuo egwuregwu ụmụ nke m na nke ya anyị plan na anyị ga-aga na m agazie na nke ha ka anyị gaa m agazie hụ ya sị ka ọ banye meeting mgbe ọ banyezi meeting m asị ya ka ihe wụ ihe a ya sị m hmm, na o nwere azụmahịa ọ na-azụ ka ọ kọwatara m m asị ya ka ihe mere na ọ gwabeghị m ihe a kemgbe nakwa o teela m bidoro na-achọ ihe m nwere ike ị na-eme otu a ka m si chọpụta azụmahịa m abịa check ya ọ wụrụ na ọ dabara adaba na ọ ihe ihe fitirinụ ihe m nọ na-achọ maka na ọ wụ sọsọ na ị na-azụ ahịa nzụ ahịa m ga-enwere ike lekwa ụmụ m anya nwetakwa ihe m nweta n'elu ya nwerekwa ike desakwa n'akụkụ nke a ga-eji na-edesa e, n'akụkụ ga-enwere ike mechaa ga-edu anyị na nka ma oge ruo otu a ka m si bido azụmahịa kemgbe m bidoro m bidorokwa na azụmahịa ọ wụ hmm, ihe ebe a si na-atọcha m ụtọ ọ wụ na ihe niile dị na azụmahịa package o buru bata hiri nne m batara ya o nwe ihe a na-akpọ video based training nke a wee gara nnọọ chere don't let the cat out of the bag ama m na ihe i bu hiri nne ee eh? ama m na ọ na-anụ gị ọkụ n'obi na ọ na-anụ gị ọkụ n'obi ka i kwupụcha ya mana cherekene ka m kwute obere okwu na nke i kwuru ekwu i wee tinyezie ndị ọzọ fayawazie ya ee ị sị ị sị na ofu n'ime ihe mere i ji wee bata bụ na ị chọrọ dịrị lere anya sị na e, ọ baghị uru na ị na-arụ ọrụ a na ị na-arụ ya ego a na-eweta ewere ya na-akwụ onye ọzọ ya na-eledo ụmụ anya mgbe ahụ edekwa n'ishi ya mm. ụmụnne m ndị na-ege ntị ọwụ na unu na-ege ntị ugbu a ma ọwụkwa na unu ga-ele ya ma emechaa because ọ ka ga-adịkwa na peji m dịkwa na peji Doris ị nwere ike oh, gaa ebe ahụ gaa lee ya ọwụ na ị nweghị efe ugbu a unu nụrụ ihe nwanne m nwaanyị a kwuru mụnwa ga-asịkwa na ihe ahụ o kwuru metụtakwara m maka ihe m jikwa wee banye azụmahịa wụ ka m wee nwee ike ledo ụmụ m ana m arụ ọrụ n'eziokwu mana mgbe ahụ ana m arụ very long hours 16 hmm. hours ana m arụ Christmas ana m arụ Easter ana m arụ weekend hmm. on Christmas day anọ m n'ọrụ ụmụ m agbahụ Christmas on Easter days anọ m n'ọrụ ụmụ m anaghị agba Easter hmm. ya bụ ihe wee na-ewute m and chi fo in the morning 2am 3am 4am ka m ji ebido ọrụ 2am ebiliela m n'ụra mgbe ọbụla m ji rahụ 2am ebiliela m kwadobe by 3am ahapụna m because ọ ga-etake m about an hour iji ruo ebe m na-aga then enwere m ike aga m alọta mgbe m na-alọta ha alabana hmm. ha ma na-complain m kpọta nanny ha ma na-acomplain kwa na ha anaghị ahụ m anya na mụ na ha anaghị egwuzi egwu ka anyị si egwu egwu before nke nwa nke nwa nke nwa ee eh, o nwe ụbọchị m sị ya ruo mgbe ọ dị o nwe ụbọchị m sị okay anọ m off ha asị m mba na m gawa ọrụ na m kpọta nanny na ha chọrọ ịnọgide nanny m bịa ahụ na ha shift wena base because hmm. na mụ na ha anaghị anọzi ha hmm. shift mm. wena base love ha to the nanny onye ha hmm. na-ahụ anya hmm. and ọwụ sọsọ ya ọnwa gwụ m kee ke e, e, ihe a kwụrụ m ụzọ naabọ nye nanny half m bịa na-asị ihe a m na-eme ọ họ penny wise pound foolish exactly ụmụ m anaghị ahụ m anya ha complain gide n'ike gwụ ha ha esowezia nanny m nọ n'elu ya ọnwa gwụ m kee ihe a kwụrụ m ụzọ abụọ nye nanny half ma na-ejiri half until ọnwa ọzọ kedu uru hmm. ọ bara na ọ ga-aka and achọkwana m ị ga-anọrọ n'ụlọ nwee ihe m na-eme so m sị na ọ ga-akara m mma ịchọ ihe m ga-eme ga-enye m ohere ịkwụsị ụdị ọrụ a m na-arụ bịa nọrọ zụọ ụmụ m otu m chọrọ hmm. maka onye ọzọ na-azụrụ gị ụmụ ọwụ the same values ị nwere ka onye ahụ na-enye ụmụ gị onye ahụ na-enye ụmụ gị values nke nyanwa nwere not your hmm. own values ya bụ ọ bụrụ na ị na-ene anyị anya ndị nne tụmadụ ndị nne ee eh, ọ bụrụ na ị na-ene anyị anya ọ bụrụ na ọnọdụ gị dị ka nke mụ na nwanne m nwaanyị a na-ekwu okwu kịta na ama m na ndị nne juru eju na-aga through this hmm. ihe anyị na-agwa gị bụ o nwere ebe ị ga-aga dịka ebe anyị nọ na ee eh? hmm. situation gị abụghị the end of it enwere ụzọ ọzọ esi enye aka wee solve situation ahụ ya ka m nachiakwa eh, ebe nwanne m nwaanyị nọ biko kọwakerenụ anyị kedu ka business a ị na-eme kedu ka kee ka o si adị ya kee ka i si ejikọ ya na family gị ama m na ị wụkwa stay at home mom Yeah. ee stay at home mom emeanghị na ohere juru eju Mm. na onye ọbụla bụ nne bụ nwunye ma na ọrụ a na-arụ n'ụlọ karịrị nke a na-arụ n'ọfịs Oh yeah. I'm telling you, all Mm. full-time job. yes ọrụ a na-arụ n'ụlọ in fact sometimes ee ọ ga-adị gị ka ọ gị nọrọ n'ọfịs hapụ ịdị na-arụ ihe ahụ nọ Arụ n'ụlọ n'ụlọ. because ọfịs kara nye gị ohere ya bụ kee ka i si ejikọta ọrụ gị ahịa ị na-azụ with ilekọta ụmụaka na ezinụlọ gị daalụ rinne ihe a wụ ezigbo ajụjụ ị jụrụ because ndị na-ekiri anyị ma ndị chọrọ ịbata nwere ike ha na-asị ọwụ na ha bido ahịa kee otu a ga-esi jikọọ ya so unu gee ntị ka m kọwatara unu otu mụnwa si eme nke m otu mụwa ihe mụnwa na-eyuzu wụ ihe ndị oyibo na-akpọ time management ọ ihe m na-eyuzu a na-emere m bịa m abịa hazie onwe m otu m ga-esi mee ihe ọbụla m hazie ya o nwere ike m ewepụta ihe dị ka rosta m edee ya oge dị otu a ya na mgbe dị otu a lee ihe m ga-eme oge ruo otu a na nke dị otu a ọ bụrụ na in the morning m ahazie ụmụaka m kwadocha ha akwụkwọ oge dị otu a ha pụọla ha pụọ m bata lee ihe m ga-eme oge dị otu a lee ihe m ga-eme oge dị otu a lee oge m ga-eji lee anya na na bizinesi anyị na-emekwanụ na azụmahịa igwe a anyị na-azụ lee oge m ga-eji lee anya and m ga-emeki sure na m lekwasịrị anya n'otu ahụ m si kwadochi ihe ndị ahụ n'oge ahụ niile maka aga m ya bụrụ na m etinye ya otu m nwere ike mee miss ofu m miss ofu otu ahụ ọ ga-eme affect ndị ọzọ but ọ bụrụ na m soro ya otu ahụ m si kwado ya at the end of the year at the end of the day ya bụrụ na m enwetago m ihe m na-achọ ihe ọzọ m na-eyuzukwa na-etinyekwara m aka ebe o buru ibu wụ ime iwepụta ohere maka nche- maka ihe nchenji ihe mgbanwe because ihe nwere ike dapụta ị ga-enye na ohere maka ihe ndaba maka ọ daba ị ga-ekwe onwe- ọ bụrụ na i nye ohere maka ihe ndaba ahụ ọ daba ọ ga-emetụta ndị ọzọ you may affect other ones but ọ bụrụ na i nye ohere maka ihe ndaba ahụ otu m na-esi enye ohere maka ihe ndaba ahụ wụ for example ọ bụrụ na m tinyere ha n'oge dị otu a uh, for example na nkeji uh, uh, nkeji iri abụọ ka m ga-eji mee ihe dị otu a ọ bụrụ na nkeji iri abụọ ahụ wee oge ya m ga-enye ya extra time case ọ bụrụ na ihe ndabara dabata na nke nke kwudonọ before nke ahụ ọ ga-eme nke ahụ affect before mee m ka nwekwa ohere m ga-eji meet up na that one ihe ọzọkwa na-etinyere m aka ebe buru ibu maka ịmụta ihe site na nke m na-emetaghị for example ọ wụ na o nwere ihe m mere today ọ wụ na m emetaghị otu o kwesịrị ka m were mee m mecha m abịa cheba ka ihe mere m ji emetaghị ha otu m ji chee ya m abịa chee ihe merenụ aga m aga nọrọzie na-asị a emetenụ m nke a ka ọ gawazie n'otu ahụ echi m ga-emekwa m ga-emekwa mistake ahụ again but ọ bụrụ na m nwere ike gaa gaa chee echiche ka ihe mere na ha jide m amụta ihe from ebe ahụ ka o nwere ike tinyere m aka echi aga m emekwa mistake ahụ again m amụta ihe from ebe ahụ ma ma emekwa na adjust ihe ndị oyibo na-asị mmadụ ime adjust m eme adjust from nke ahụ so ihe a wụ ihe merenụ otu a ka m na-esi amaneji ya and ọ nọkwa na-etinyere m aka o tinyere m aka buru ibu o mekwa m ya business m na-aga ụlọ m na-agakwa because anyị nwa na- anyị nwa awụ na ụmụ nwaanyị ọ bụghị sọ ụmụaka ka ị na-eleta ị na-eleta ụmụ gị na-eleta di gị oge ruo mgbe ọ ga-asị gị ngwa nọchala gị gawa so ị ga-enyecha ohere maka ihe ndị ahụ
Uh, di gị wụ your first baby. Uh-huh. oh, your oldest baby before before ụmụazị abịaba oh, nwanne m nwaanyị daalụ daalụ so Chukwu gọzie gị ngwanụ unu anụna ihe o kwuru da ọ na-adị mma ịhazi ihe ahazi ọ bụrụ na ịha ọ bụhọ sọsọ na azụmahịa ọ bụrụ na ịhazihọ ndụ gị ahazi ndụ gị aghasasị ebe niile ịghọtana Yeah. so ihe ọbụla ị na-eme ọ na-adị mma ka ị na-ahazi ya ahazi ịbịa ọ- ọ- n'ụtụtụ ọwụ na ihe ị chọrọ ime taa gị were akwụkwọ detuchaa lekwa ihe m ga-eme lekwa ihe m ga-eme lekwa ihe m ga-eme mgbe dị otu a lee ebe m ga-anọ lee nke m ga na-eme ime ya otu ahụ na-eso ya n'usoro n'usoro gị hụ na ndụ gị ga-adị easy ihe niile a na-agara gị were were mana ọ bụrụ na ị naghị ahazi ya ahazi ịmajie in the morning gị tinye aka ebe a gị tinye aka ebe ni gị tinye aka ebe ni o nweha nke ị ga-emecha there, there's only there are only 24 hours in a day gị hụ na 24 hours ahụ agaghị ezuru gị ya dịka ọ sị nyekwuo gị more hours maybe 72 hmm. hours mee e nyegodi gị 72 hours in one day maka na ị naghị ahazi ihe gị ahazi ọ ga-awụkwa the same thing ofu ọrịa ahụ bụkwa ihe ị ga na-arịakwa eh? so ọwụ na ị wụ ofu n'ime ụmụ nwanyị feel na ha enweghị ike ịcombine ọrụ ha na ezinụlọ ha na azụmahịa ihe anyị na-akụziri gị now wụ ihe nwanne m nwaanyị na-ekwu bụ ọ bụrụ na ị hazie ya ahazi ị ga-ahụ na ị ga-enwe ike ime ya mee allocate time to ihe ọbụla ị na-eme hmm. ee eh, ọ bụrụ na ị na-arụ full time job 8 hours in a day right 8 minus 24 wụ ole ama mma mana ndị na-eme math

ama m na the rest wụ iji rahụ ụra yes gị were six hours ahụ five hours hazie ihe ị chọrọ ime na-eso ya n'usoro n'usoro ime ya otu ahụ ị ga-enwe ike jikọta ihe niile especially anyị ụmụ nwanyị anyị dị multitasking ị nwere ike ịdị na-eme nke a Chineke nyere anyị e, e, e, akara aka ahụ inwe ike ịdị na-eme ihe abụọ ihe atọ at the same time so mm. ejidena onwe gị ebe ị nọ sị na ọ maka na ị nweghị time use your time wisely and it will be okay all right uh, nwanne m nwanyị ka anyị na-agakwa n'ihu azụmahịa kedu otu nwere ike isi onye onye na-ele gị now na-asị kedu ka m esi wee bata ya na azụmahịa kedu ihe ị mere iji wee banye azụmahịa ahụ kedu otu onye onye onye na-ele gị nwere ike isi bata
okay nke a bụkwa ezigbo ya imeela daalụkwa ọzọ ihe m ga-emele otu ihe m nwa mere like mgbe enyi m nwaanyị a gwachara m ihe ndị a m asị ya hei na ebe a ka m ruru ebe a ka m ruru ebe m na-aga kemgbe m dị na-achọ ebe m na-aga na mgbe a ka ọ dabara adaba m asị ya biko ka ihe m ga-eme ya sị m na o nwere em, na o nwere link ọ ga-esendere m ihe ndị oyibo na-akpọ webụsaịtị na ọ ga-enye m ya na m nje- m rejista aha m ebe ahụ na m rejista senda na o nwere ọ ga-esendere m email vidios m ga-awọchị ya esendara m ya bilet mba ule egbudị m oge m ka nọ n'ụzọ sef na moto ka m nọ rejista the thing rutezie n'ụlọ mechaa ihe m na-eme bịa wọchịwazie the vidio so ọ wụrụ na ị nọ na-ekiri anyị na gị ọ wụrụ na ị chọrọ ka i bido azụmahịa a gị na-achọ gị na-ajụ ka ihe ị ga-eme ebe ọ wụ ị na-ekiri anyị ọ wụrụ na ọ na nke sista Ifeoma webụsaịtị ya dị ebe ahụ gị mere ya ozi ma ọ gị klike na that webụsaịtị gị rejista aha gị na correct email address ihe ọwụla ị na-ejiri mara maka azụmahịa a ga-esendere gị ya na na email gị o nwere o nwere 90 videos minutes video ị ga-awọchị ị wọchịcha ya ọ bụrụ na gị ọ bụrụ na ihe ị hụrụ dị gị mma ọ tụrụ gị anya na ihe ị chọrọ ime gị kwụọ 149 140 this 149 wụ for life ị kwụọ ya ebe ahụ ka ị ga-amatachi ihe niile i kwesịrị ịmata ihe ọbụla wụkwa na vidio because ka m kwuburu before video based video based training ka ọ wụ ma ihe ọbụla ị na-ele ihe ọbụla wụ na vidio ka ọ wụ a nọ na-awọkụkwa na automation ka ndị oyibo na-akpọ ya so ọ bụrụ na ị wọchịcha the the other videos gwara gị ihe niile i kwesịrị ịma na azụmahịa gị sị o oh, na ebe a ka m ruru na ihe a ka m chọrọ ime o nwere ihe a na-akpọ mentọ maka mgbe ị kwụrụ 149 a ga-enye gị mentọ na coach coach gị ga-esendere gị email sị gị na ọ ya wa wụ coach gị ọ ga-agwakwa gị sị gị lee na ọ ya wa na onye dị otu a ga-awụ your mentọ ọ bụrụ na i mechazie lecha ya ọwụ na ihe ị hụrụ dị gị mma gị bukuzie coaching call ọ wụkwa na i lecha ọwụ na ihe ị hụrụ adịghị gị mma na ị chọzighị ime e nwere ị nwere 30 days a ga refund gị your money back just kwuo gị sị na achọzighị m ime ego gị ga-abaghachikwa ọwụ na ọ na kaadị gị ka i si kwụọ ya ọ ga-alaghachikwa ebe ọ wụkwa na i mere ya through bank ọ ga-alaghachikwara gị ebe ahụ
daalụ rinne sista Ifeoma daalụ Doris unu anụna ya ọ bụrụ na ị na-ege anyị ntị ọ bụrụ na ị na-eche ka ị ga-esi wee bata na azụmahịa na webụsaịtị anyị na skrin were nke ọbụla masịrị gị ọ nke mụ ọ nke Doris nke ọbụla masịrị gị nnọọ were ya ka detuo ya n'akwụkwọ gị ga ebe ahụ naanị ihe anyị needịrị wụ aha gị na email adreesị gị hmm. i denye ya anyị hụ ya hapụziere anyị ihe ndị ọzọ just mee ihe anyị gwara gị hapụrụ anyị ihe ndị ọzọ azụmahịa anyị na-ewetara unu ụmụnne m bụ ụzọ ndụ ọ gbanweena ndụ dị iche iche ee na kọmuniti anyị a anyị dị over 200,000 members to over 200,000 nke ahụ gosiri gị na azụmahịa awụghị ihe anyị ji egwu egwu ọ wụkwanụ ihe a na-asị na ọ fraud ama m na imirikiti n'ime anyị emeena ihe a na-akpọ eh, multi-level marketing and all that and tufuo ego ya na-atụ anyị ụjọ mana anyị na-ekwe unu nkwa lekwa ihu anyị dị ebe a aha anyị dị ya ebe anyị bi dị ya ihe niile dị ya anyị na-ekwe unu nkwa na nke a abụghọ nke ahụ unu mere eme and unu ejikwana na ụjọ nke unu mere eme sị ka unu nọdụ ebe unu nọ na-adịghị unu mma ee chi jie ị gaghị arahụ ụra gị na-eche kedu otu m ga-esi mee echi achọrọ m ịga ebe dị otu a enwekwana m ego m ji aga ya ọ achọrọ m ịkpọ ụmụ m mee nke a enweghị m ego m ji eme ya ekwena ka ọdịda ị dara n'oge gara aga gbochie gị ebe ị na-aga ee hmm. nkwa anyị na-ekwe unu bụ bata lelee otu ọ dị ka Doris si wee kwuo ihe naanị ihe ị needịrị ịkwụ iji bata wụ 149 and 149 ahụ ọ bụrụ na i si i lechaa ị sị ihe a awụghọ ihe m chọrọ ime ị ga-enwetakwa ego gị complete a na-ewepụ ya shishi mm. otu ahụ i si kwụọ ya bụ otu anyị ga-esi nyeghachi gị ya mana batakene lelee elele ka ị mara ma ọ wụ ihe ị chọrọ ma ọ wụ ihe o nwe ihe ị na-akwụ iji iji bata nke izizi lelee vidiyo anyị na-egosi ọ i lelechaa vidio ahụ ọ dị gị ka ị chọrọ ịmakwa inweta more infọmeshọn na ihe gbasara mm. biznes a gị kwụzie 149 mana denyegodo aha gị na email gị ka anyị zitere gị vidio ahụ ka ị lelee mara ma ị chọrọ imuvu forward e nwere e na e, e, nke ihe a na-akpọ ya poverty nọdụ ala ebe ahụ sị na ebe a ka chineke chọrọ ka ị nọrọ chineke achọghị ka onye ọbụla taa ahụhụ o nyere anyị akara aka meghere anyị ụzọ ọ anyị nwa bụ ndị nọdụrụ n'aka anyị na o nweha ihe anyị chọrọ ime ah, baịbụl ọkwa akwa baịbụl sị that God will bless your hands. Yeah.
Right?
hmm. mana ọ bụrụ na o nweghị ihe i ji aka ahụ na-eme kedu otu Chineke ga-esi gọzie ya ị nọdụ ala n'elu ya o nweghị ihe i ji ya eme ọ gaghị agọzi ya ọ chọrọ ịhụ aga aka gị hụ ihe ị na-eme si n'aka gị ahụ gọzie ihe ahụ
ya bụ ụmụnne m unu anọzina anị n'aka unu bilienu bilienu mepeenụ anya anyị na-akpọ ya shine your eye na Nigeria shine your eye well well hụ ụzọ ndị ọzọ hụrụ eji m ohere a na-ekele e, e, nwanne anyị ama ma nwoke ma nwaanyị Joy Chi Digital amaghị m ebe i si wee na-enene anyị mana ọ na-enene anyị ọ ofu n'ime anyị ọ na-asị unu na ya rikọmendịrị biznes a maka na ya ahụna ihe nọ n'ime ya daalụ Joychi chukwu gọzie gị na ịbịa nọnyere anyị tupu anyị a na-apụ ee eh, taịm anyị na ha eru 30 minutes tupu anyị a na-apụ achọrọ m ịsị nwanne m nwaanyị ya nyekene ndị nọ n'ilo ndụmọdụ ga-enyere ha aka ga-emepe ha anya iji wee hụ ihe anyị na-ekwu maka ya ka ha batakene bịa nyere onwe ha aka nyere famili ha aka na biznes a bụ biznes ọ ga-abụ ị nọcha echi anyị niile ga-anwụ anwụ so unu ewekwana iwe na ana m eweta ọnwụ n'ime ya ị nọcha echi ike gwụ gị gị sị ngwa nwa m nwoke a or nwa m nwaanyị a ana m atransfera gị biznes a si ebe ahụ bido ya ghara ịdị na-achọ ọrụ ọrụ enweghịdị ebe ọ dị ụmụaka mm. gụcha skuul ha anọ afọ atọ n'ụlọ afọ anọ afọ isii na-achọ ọrụ mana i bido biznes a i megherena ha ụzọ Okay. Okay, Joy Chi si UK. O si United States, uh, United Kingdom wee na-enene anyị daalụ Chukwu gọzie gị. It is an amazing business opportunity. Unu anụna ya not from my mouth, not from Doris. Nke a bụkwa a different person. It's an amazing business opportunity. Ngwanụ tupu anyị a na-emechi Doris, nyeke na ụmụnne m ndụmọdụ ndụmọdụ m chọrọ inye unu ụmụnne m na ụmụnna m ndị na-ekiri anyị biznes ọwụ ụmụ nwaanyị ọwụ sọsọ ụmụ nwaanyị ka ọ dịrị ọ dịkwara ma ụmụ nwoke ndụmọdụ m na-enye ọwụ na ị na-ekiri anyị ya wụrụ na ị na-echebu ihe ị ga-eme m nọ na-asị gị ka ị mee ngwa ngwa tinye aka na ihe anyị sị gị ka ị tinye na webụsaịtị anyị ma ọ gị meere anyị ozi na eh, ebe ahụ ị nọ na-ekiri anyị meere anyị ozi sị na uche gị dị ya hapụzie ya ebe ahụ anyị ga-epikizi ya gwazie gị ihe ị ga-eme egbukwala oge egbukwala oge maka na ihe ndị ihe a na-ekwu ọwụ na onye ọbụla na-eteke action na-enweta ihe ọsọ ya action taker money maker ihe ha ha tụrụ ilu to so ihe m na-agwa gị ihe anyị na- ọka nwanne m nwaanyị ekwuburu before azụmahịa a wụ azụmahịa ọwụ i mechaa gị desara ụmụ gị ụmụ gị desara nke ha desara until ya eruo na nke asatọ generation gị ịhụla ya ọwụghị ihe ị ga-eme i megide gị ya ọ gwụzie ebe ị nọ ọ ga-emegide ụmụ onye nke abata o megide si na ọ ga-emezi ya onye nwa ya ọzọ bịa ya onye nwa ya ọzọ megide otu ahụ maka ihe na ihe a wụ and azụmahịa a wụ ihe ọ pụtaghị ọhụrụ anyị anyị celebrate the 50 years anniversary just recently ka e celebrate ya ọwụghị ahịa ọhụrụ this weekend this last weekend this last weekend ọwụghị ahịa pụtara ọhụrụ nke ị ga-asị na o nwere ike e mechaa ha emechie no o teela ọ pụtara so egbuzila oge mee ọsịsọ maka a sị na e mee ọsịsọ emeghara ọdachi mee ọsịsọ ka ị nwere ike nweta ihe ahụ ị na-achọ daalụnụ
daalụ na o gbueni ya na nkenke ka m gwakwa unu na azụmahịa a wụkwa ihe dị n'zuru ụwa niile o otu unu hụrụ onye onye si united states eh, united kingdom joinụrụ nkata anyị na-akpa mụnwa na onwe m bi na US Doris bi na Ireland ebe ọ bụla i bi n'ụwa ị ga-azụ azụmahịa ọ bụghị mm-hmm. ọ dịghị restricted to any country or any area so ya asịkwana na o oh, ebe a m bi enwere m ike ime ya ị nwere ike ime ya as long as ị nwee ịntanetị nwee phone or nwee kọmputa nke ọbụla ya bụ na anyị abịana na ngwụcha nkata anyị na-akpa daalụnụ ndị ndị niile ee eh, joinere anyị na-akpasa anyị nkata bịa na-enenekwana ihe anyị na-ekwu chukwu gọzie unu joy chi anyị na-ekene gị chukwu gọzie gị ọfụma ọfụma eh, i si united kingdom wee na-enene anyị obi dị anyị ụtọ nke ukwuu anyị ga-ewetakwara unu aga m ewetakwara unu onye ọzọ n'ụbọchị ọzọ ga-abịakwa bịa gwakwa anyị ka ee eh, o si wee banye ahịa nke o sikwanụ wee na-agara ya ka unu wee hụkwanụ na ọwụghọ ofu onye na-azụ ahịa ka m si oh, wee kwuo anyị dị over 200,000 na convention anyị mee nke a nwanne m nwaanyị kwu anyị mee last weekend na na Japan over 8,000 people were there. Mm. celebrated 50 years anniversary of business ahịa so ka unu mara na ihe awụghọ ihe eji na-egwu Ọwụghọ ihe egwu, ọhụrụ. ọwụghọ- ọwụghọ Yeah. ihe ihe ụmụaka shineọnụ Yes. anya unu shineọnụ Shine your anya eyes. shineọnụ anya unu ka unu bata bịa Shine your gosi ha eyes. I, I'm telling you. Ngwanụ ka chi foonụ anyị ga-afụ n'ụbọchị ọzọ. Ka chi foo Joy Chi Chukwu gọzie gị nke ọma. Daalụ. Daalụnụ.
Bye bye. Bye.